takulandirani ku cruise 5 cruise 5 lero yabwera kuno kwa mtsiliza m'boma la lilongwe Tikufuna ticheze ndi amayi aku Tiwale Community Based Organization ndipo ticheza ndi a Alice Chilemba amene takulandirani mu program ino. Zikomo kwambiri.
Tabwera kuno chifukwa cha nsalu iyi imene mwavala apa. Zikomo kwambiri. Ndi luso lanu limene mmachita. Mwina tisanapite patsogolo kumva zambiri za inu, Eh. tangotiuzani za luso limene limachitika kuno ku Tiwale CBO. Zikomo kwambiri. Ndathokoza. kuti tsiku la lero chinawakomerani kubwera kuno ku Tiwale. Zoona. Ife sitingozitenga izizi ngati mwachizolowezi. Tithokoze ndithu. Kuli mabungwe ambiri kunjaku. Yes.
Koma inuyo kuti tsiku la lero mwazatiyendera kuno kwa Mtsiliza. Kunotu sikubwerabwera alendo. Zoona. Ife tathokoza kwambiri inu a Zodiak. Zikomo.
Kuno ku Tiwale timapanga zinthu zambiri zosiyanasiyana, imodzi mwa iyo ndi imeneyi nsalu imene mwayionayi. Komabe ndingokupatsani mbiri pang'ono ya Tiwale Community Based Organization. Tiuzeni. Ndithu. Tiwale Community Based Organization ndi bungwe limene anayambitsa ndi Ellen Chilemba. Ellen ndi mwana wanga woyamba. Ellen adachitika mwayi wopeza scholarship kukaphunzira kunja kukachita maphunziro ake a A levels ku South Africa. Ali kumene kuja adapezanso mwayi ndikusankhidwa kukakhala mmodzi wa anthu 16 amene anasankhidwa mchaka cha 2011 padziko lapansi kuti apite ku ku conference yotchedwa Global Youth Summit. Ellen anakayimirira Africa ndi Europe. Uh, conference imeneyi anakonza ndi a British Council. Mm -hmm. Ndiye pa chifukwa chokuti anachita attend conference yofunikira kwambiri imeneyi Adatengedwa ngati mmodzi wa atsogoleri ang'onoang'ono a dziko lino lapansi ndipo panali ndalama zochepa zimene anampatsa kuti aganize chinthu chokuti ayambire ndi pamene panabadwa bungwe linolo la Tiwale. Makamaka iyeyo adasankha dzina limeneli la Tiwale chifukwa Ellen imatanthauza kuwala kapena light nde Ellen anachiona kuti ndi chinthu chabwino kuti ngati wapeza mwayi kukaphunzira kunja ndikudziwana ndi anthu abweretsenso kuwala kwawo kuno kuti anzake enanso aone kuwala kumeneku ndipamene anabweretsa dzina limeneli la Tiwale. Cholinga chenicheni si kungodaya nsalu zokhazi ayi. Pali zinthu zambiri zimene timapanga pano. Koma chenicheni chimene chili pamtima pathu, mukamva Tiwale, ndi sukulu. Ife kwambiri tikulimbikitsa atsikana amene mwina amatha kulephera sukulu, mwina kutenga pakati, mwina kulephera sukulu chifukwa cha fizi, mwina makolo osakwanitsa, nde amene aja amene akalowa mmabanja nthawi isanakwane timalimbikitsa koma sikuti kuti mabanja awo athe ayi koma ali mmabanja mommuja koma tikumalimbikitsa kuti abwererenso ku sukulu ndiye mwayi umakhala wosiyanasiyana. Alipo ena ndithu akumapitiriza sukulu ndi kumayang'ana chitsogolo koma alipo enabe amaonekabe kuti zikuvutirapo ku sukuluku ndiye tinaona kuti nanga awawa tiwathandiza bwanji? Ndiye gulu ngati limenelo ndi limene tikumaphunzitsa maluso osiyanasiyana, limodzi mwa ilo ndi nsalu imeneyiyi imene mwaiona ya dayeyi. Tatiuzani za kudaya nsalu mwachidule. Mukutanthauza kuti nsalu izi mmadaya konkuno?
Nsalu zimenezi timadaya konkuno ndithu. Maluwa amene tawaona apawa ndi oti panalibe, munapangira konkuno? Maluwa amenewawa ndi okuti ifeyo tidachita kuika. Mutaiona nsalu imeneyi imene ndavalayi, poyamba mtundu wake weniweni, pachizungu titi wa original eti, unali uwu. wa pink. wa pink yo. Eya, nde malingana ndi luso limene tili nalo timapindapinda kolingana ndi maluwa amene tufuna atuluke pa nsalu paja then tikaipinda ndikuimanga ndikuiviika mu dye muja tikamasula, tikatambasula mpamene imaonekano maluwa osiyanasiyana chonchi mwinanso ngati nsalu zina zimene mukuona takongoletsa m'nyumba muno. Ndi nkhani imeneyo imene yatifikitsa kuno ku Tiwale CBO kwa Mtsiriza kuti timve za luso lodayira nsalu kugwiritsa ntchito zinthu zimene ndi zosavuta kupeza. Amene atilongosolere zambiri ndi mayi amene ali patsogolo pathuwa a Ellen Chilemba. Poyamba tatiuzani kumudzi nkuti? Ine kumudzi ndi ku Blantyre. Chabwino. Ndinabadwa ndi kukulira kuno ku Blantyre. Anthu amati ku Blantyre si kumudzi eti?
pena paliponsetu ndi kumudzi iyayi kwina kulikonsetu ndi kumudzi olo mtawuni mu 47 kumene kuli mu ofesi kwanu ndi kumudzi kumene kuja wina wake ndithu amati- amakumbukira kuti kumene kuja konkumudzi timakusilira ndito anthu amene mumati kumudzi kwanu ndi ku blantyre ndithu ife nda mtawuni ayi ine nde ndine wa mtawuni mwenimweni chifukwa Kuja kuli ma office a tvm ku Blantyre kumene kuja ku Njamba ndiye original kumudzi kwathu. Makolo anga anachoka kumene kuja mmene amachita develop ma plot mchitawira muja nkumamanga nyumba a housing nkunyamuka ndikukakhala pa Ngumbe paja pafupi ndi pa transmitter paja. Chifukwa cha chimenecho ngakhale dera limene lijalo ndi Njambanso. Kotero kumudzi kwanga ndi Njamba village TA Kapeni. district blantyre kubadwira ku mlambe Kumudzi kwawo kunauli. Kumudzi kwawo kunauli. Ndithu tu, eh, Mwana tu. mwana angati nyumba mwanu. ife kwathu tinabadwa anthu 6 Chabwino. tinalipo atsikana 5 mnyamata mmodzi Chabwino. koma mng'ono wanga amene anabadwa pambuyo pa ine ifeyo ine ndi woyamba Oho. adatisiya mchaka cha 2015 Pepa. ndiye panopo tinatsala ana 5 koma makolo athu bambo ndi mayi alipo Tathokoza kwambiri timva zambiri za makolo awa kuti adakalipo anali amachita chani nanga pano akuchita chani koma Zikomo. mwina timvere kaye nyimbo mmamvera nyimbo ndikhulupirira kwambiri nyimbo za mtundu wanji zimene mmamvera ine ndimakonda nyimbo za gospel Okay. ngakhalenso osakhala za gospel Eh, bora Mo- ndingati munthu Ah, ukhoza bora- kuimba. bo- bora kutchola dansitu moti pano pamutangondiyikira kanyimbo aka kabeba masiku ano Ehe. ka faith mussa Yes. kuyenda ndi mdidi Eh, ndisangalala kwambiri Nyimbo imene adayimba ah kwambiri Programu inoyo. It's one of the most chosen songs. hayi mwana uja ali ndi luso e, ndamuona akukula amene uja timapemphera limodzi pakanjeza assembly chikadali kakang'ono mwina sangandikumbukire Ake ankaimba ndi mukwaya. kwambiri Ngati Musa Faki. inde ndithu chonde ndiyikireni imeneyo Tiyamba ndi Faith Mussa akuti amayenda ndi mdidi.

mwakamba zoti achina faith mussa munkaonera live kukanjedza kuimba inde tili tiana tatiuzani mmene munakulira moyo wanu ku blantyre nthawi imene mmakula inu inali itayamba kale kukhala tawuni kumene kuja kapena kunali kuti zambiri zisanabwere chakunjamba kuno ayi nthawi imene ndimakula ineyo Ehe. nkuti tauni ija ili yayikulu kwambiri Chabwino. Ndithu ineyo ndine born free Ehe. so mmene ndimabadwa ndithu development m'Malawi muno Ehe. itachitika Itachitika. Eh, koma moyo wanga kwambiri muja ndakuuzirani Ehe. ndinakulirano ku Ngumbe ku transmitting station kuja ku MBC Yes. nkuti makolowo nthawi imene amachita develop town ku Njamba kuja atawasamutsa nde ndakulira pamene paja pa Ngumbe koma kwambiri primary school yanga ndinaphunzira ku HHI ndinaphunziranso ku Blantyre Girls kenako ndinapita ku St Michaels Girls 1987 to 1991 kenako ndinapanga maphunziro anga a Secretarial kwa Our Lady of Wisdom ndipamene ndimakwatiwa 1993 nde ndinakwatiwano ndi mnyamata wa Assemblies. ndi amene anakandidziwitsa kukanjeza kukampeza Faith kali Oh, kanyamata kodi mmene zinakhalira Eh, kotero? etu Ndiye tizithokozatu anakukwatira ndi- ameneyu
kwambiri Anakokera ndi- Eh. kuti ukaoneza bambo mamazo. ake a Ellen wawa ndithu Makolo ndithu amachita chani mmene mmakula?
Aaa ine bambo anga anali a business Okay. ya nthawi imene ndimakula bambo anga amachita business ya transport Chabwino. anali ndi malole ya kwambiri amapanganso njerwa moti manyumba ambiri amene amamangidwa mtawuni muja m'Blantyre muja Njerwa zake ama- njerwa amagulitsa zake ndoti ndiwo. amagulitsa ndi iwowo makampani ena asanachite develop nkumaphikira magesi monga ngati universal industries ija nkhuni zophikira ma bisiketi amakapereka bambo anga kumene kujako ndithu ndi mmene timakulira sanasiyebe akuchitabe ndithu pang'ono pang'ono panopo kwambiri amaumba njerwa unali udindobe waukulutu kukhala first born wamkazi kwambiri Eh, nanga sinde kuti ana onsewa amangonena kuti Eya, achemwali ndithu achemwali asisi ndithu asisi mumadziwa tsopano Eya. mwafika poti mwakwatiwa mwapanga skulu mwapanga za secretarial Sindudziwa kuti moyo wanu unayenda bwanji. Munapeza ntchito nkuyamba kugwira ntchito mu office kapena munaona kuti ha ine ba- ba- bambo anga amathamanga thamanga za business mwina inenso ndilowere kumeneko. ya ntchito ndinapeza Ehe. ndagwirapo ntchito mu organization angapo Ehe. komano ndikhoza kunena kuti mwina chifukwa cha background Ehe. kwambiri ndinagwera kuti ku business ko Okay. ndagwira ntchito almost 20 years komano kenako basi ndinangopanga decide kuti ah, i think eh, ndichite concentrate kwambiri ku business Okay. nde pakadali panopo ineyo ndine mbusa ndili ku bible school komanso ndimapanga business ndimapanga za catering komanso nthawi zina mwayi ukapezeka ndimakhoza kupeza maoda mwina kupita kunja kuwatengerako katundu anthu ena akafuna katundu Komanso mbali yanga yaikulu panopo ndi kuyendetsa bungwe lino la Tiwale. Chifukwa mukakumbukira poyamba paja ndinanena kuti bungwe la Tiwale anayambitsa ndi Ellen. Komanso ngati mwamvera bwinobwino background ija, bungweli Ellen anayambitsa ali wamng'ono kwambiri, ali ku high school. Ndiye nthawi yonse imene anachoka ku high school, kupita ku university iye uja amangokhala ngati supervisor koma kwambiri ineyo ndi amene ndakhala ndili on the ground kumafikana pamene tafika pano Mwati muchita sukulu ya ubusa eh kuti kumeneko ndili ku assemblies of god malawi assemblies of god university Moti tikuyankhulana ndi future abusa. Abusa kale. Abusa kale. Kalata yoyamba ndinalandira. Unayo Ma kalata? credentials oyamba ndili nawo. Ndine mbusa ndithu. Simunatiuze Moti kuti tikadauza ngati anthu. simudabatizidwe Lero- ndikhoza kutengani kuseliko. Kai- Kukakuvikani. kabatizana Eh. kapita- Ndithu tu. Ayi, tathokoza kwambiri. Nkhani imene tabwerera kuno ndi nkhani ya ntchito iyi imene mmachita kuno imene ndi kusandulitsa nsalu kuzisintha mtundu nkuyika makaka kapena maluwa osiyanasiyana mm. pa zonse zimene mwalongosola apazi sindikumva pena mulongosola kuti munapezako luso lopanga maluwa ngati amenewo tandiuzani kuti zimenezi zinayamba bwanji
Chabwino, chimene chinachitika poyamba likungoyamba kumene bungwe la Tiwale atapeza grant yake ija Ellen anaganiza kuti athandize anzake amapatsa timaloni ting'onoting'ono kuti azikapangira mabizinesi samatchaja interest iliyonse ndi cholinga chokuti Ndalama ija akaipeza azimayi aja iwathandizire pa moyo wawo wa sukulu posasokoneza moyo wawo wa banja. Chimene timanena nchakuti azimayi asatenge ndalama ya ndiwo kukalipira ku sukulu chifukwa abambo akhoza kutani? Kukwiya. Komabe pulogalamu imene ija inaoneka kuti siinayende bwino malingana ndi mavuto a zachuma. Mumapezeka kuti ngakhale azimayi tikawabwereka ndalama amangobweza mwina wiki yoyamba, yachiwiri. Ikamafika yachitatu zimaoneka kuti Wasowa zikuvuta munthu. ndiye mapeto ake pachifukwa choti munthu ali ndi ngongole kuno amasiyiratu bungwe osatani osabweranso Eh, manyazi Mm, tsopano. manyazi Kubwera kwandi kuno. eya Ndadya ndalama za bungwe. mukuona ndiye zipatso sizimaoneka bwinobwino ndiye ndi pameneno Ellen anaganiza kuti mmalo moti titaye azimayi pachifukwa choti akuopa kuti awononga ndalama ndi bwino tiaphunzitse luso lokuti likaathandize iwowo paokha oti akhoza kuziyimira paokha ndi kupanga chinthu ndi kugulitsa osakhala kuti ali ndi chikole pena pake ndi pamene panabwerano luso limene lowaphunzitsa kudaya nsalu timaphunzitsa kuluka timaphunzitsa kusoka ndi maluso osiyanasiyana panopo amakutira mabuku kuli kutira bukhu ndi nsalu ndikuonetsani kanthawi kena amapanga ndolo amapanga zibangiri timaphika panjapo pali uvuni timaphika masikono pompano pali zambiri zimene azimayi a tiwale akupanga komanso nsalu izizi za tiwale za tie and dye tikagulitsa tika tikadaya nthawi zina timakhoza kumutumizira eleni pali azungu ena ku america kuja amazikonda mokuti amathanso kutigula pa mtengo wabwino Ndalama ija ikabwera, azimayi amagawana ndi kumazithandizira pa moyo wawo. Nyimbo yachiwiri abusa.
Ayi, ife monga abusa tipatseni mnyamata wina woyimba. Yes. Pali wina uyu nayenso watchuka amayimba bwino uyu. Yes.
Namadingo.
Patience Namadingo.
Patience Namadingo. Ih, anyamata amene wakuyimba bwino.
Anyamata amene wakuyimba bwino kwambiri. Nyimbo zoti munthu anafatsirira tu nyimbo. kwambiri kupeka mawu Eh. bwinobwino zida bwinobwino chimene chimandisangalatsa nchokuti mmakhala kankhani Ehe. koma kotherako akumkweza Eh, eh, ambuye so- ndiye ndithu mu nyimbo zawo mumakhala ulaliki wabwino ambuye awadalitse kwambiri anyamata amenewo musankha nyimbo kapena tisankhe tokha ndisankhireni pali ina anayimba akuti mozimira moto ndipo ndimayikonda koopsa akuti ndinu mdambo mozimira moto si uyu pano moto wa eleni ukuzimira kwa ine mwini wake ali uku apanga sukulu ine ndikumuyendetsera chani tikuyankhula ndi dambo lozimira moto programu ya channel ya cruise 5 nyimbo kuchokera kwa patience namadingo

munapita ku sukulu kukaphunzira tie and dye kapena mudangonena ndakupanga kumalo kuno kuno tandiphunzitsani Uh, tie and dye sinapite ku sukulu kukaphunzira koma sindikudziwa kuti eleni anaganiza bwanji koma idea imeneyi ya tie and dye inachokera kwa iyeyo tsiku lina lake anangondiyimbira foni kuti ama Kodi pali nsalu zija za tie and dye kodi mmadziwa kuti amapanga bwanji chifukwa Eleni amandikhulupilira chifukwa ine ndimakonda kupanga zinthu zosiyana siyana eya ndiye ndinamuuza kuti usadandaule ine tie and dye sindidziwa koma ndikukhulupilira kuti tipeza mmene amapangira mpaka tiphunzira ndiye mwachisomo cha Mulungu nditauza azimayi kuno konkuno kwa Mtsiliza zidachitika kuti panali ena amene amadziwa pali bungwe lina lake konkuno limenenso amapanga nsalu zimenezo ndiye ndinauza ndithu kuti azimayi thamangani fufuzani ngati mungapeze munthu wokuti akhoza kutiphunzitsa ife tikagule zipangizo munthu azatiphunzitse Ndiye tinapezadi anthu awiri, panali amayi Triza ndaiwala la kumapeto ndi amayi Botha ndi amene anabwera kutiphunzitsa kudaya nsalu, atatiphunzitsa nafenso basi ndi mmene timapangira. Nsalu zimenezi mumagwiritsa ntchito chiyani kuti muzidaye?
Nsalu zimenezizi kuti tizidaye poyamba ndingokuyendetsani ma stages a process yake mmene imakhalira um, kwambiri timagwiritsa ntchito zinthu zalokolo eti okay. zimene azimayi zingathe angathe kuzipeza mosavuta of course zinazo ndi ma chemicals komanso pali zida zina zimene timagwiritsa ntchito zomwe zili zosavuta kuzipeza Okay. monga poyamba kuti nsalu ituluke maluwa osiyana siyana timayipinda kolingana ndi maluwa amene tikufuna atulukewo nde tili ndi mayina ake nsaluzi eti pali maluwa ena tikatulutsa eni ake timadziwa kuti uyu ndi kangaude chifukwa cha mmene duwa lija limaonekera kapena shape yake pa chizungu pali nsalu ina dzina lake timanena kuti ndi nzimbe pali nsalu ina dzina lake timanena kuti ndi nkhata pali nsalu ina dzina lake timanena kuti ndi envelope ndiye kolingana ndi duwa limene tikufuna kupanga timapinda nsalu ija ndikuimanga bwinobwino maina maina alokoloso mmene mukunenera muno. Eh, etu eh, nzimbe Munasankha maina oti anthu amene mumaphunzitsawo Eh, ya. amene sanapite ku sukulu basitu koma Ah. komanso chifukwa chakuti kwambiri kuchichewa Ehe. vocabulary yathu imakhala limited kwambiri Okay. zimasiyana ndi mchizungu Okay. chifukwa mchichewa mwina nzimbeyo tikanangoti mizere mizere basi pamene pachizungu mwina amati ma stripes Ehe. ndiye ifeyo tinaona kuti mwina tikati stripes anthu azingoti kodi ndi Eh, chani ndi chani? ndiye tikati nzimbe immediately chinthu chimene chimabwera mmutu mwa munthu ndi mizeremizere Aha. eya Chabwino. tikati envelope chifukwa cha mmene timayipindira envelope ndi chinthu choti anthu akhala kuchigwiritsa kwa nthawi Ndi yayitali ama- ama- siyivutaso amayitolera ndiye masamu. olo ndili ku nyumba ndimatha kuwayimbira foni azimayi eh, lero tidaya nsalu kaya tipanga salad Azimayi aja amaziwa kuti panopo tiyambe kupinda nsalu amayi akamafika tifikire kutani kudaya Kudaya. lero tikupanga salad kaya lero tikupanga kangaude ndiye tikapinda nsalu zija timazimanga timagwirisa ntchito linya linya simamuziwa Linya yemwe uja Eri, womangira wa- yemweyu wamatayala uti- uja. eh, amene ujayo Ndi amene ma dye ansalu ngati Ndi amene timagwiritsa ntchito pomanga kuti dye asafikire madera onse. Kuti tikathira dye ngati apa, apa asafike ndiye apa timamanga thrrr ndi ujeni uja ndi Ndi linya linya. uja. Eh, ndi linya ubwino wake chifukwa chakuti ndi olimba kwambiri tikatha kudaya timamasula tsiku lina timazathanso kugwiritsa ntchito yomweyo. Yomweyo. Pamene mwina kuti mungayang'ane pa internet akakuuzani kuti mufunika ma rubber band ena ake okuti mwina ku Malawi kuno samapezeka Eh. komanso ma rubber band amenewo mukawatamula ndiye kuti basi amakhala kuti a- akhwefuka Eh. sangazathenso kugwira ntchito koma ife linya amene tinagulira yemweyo timagwiritsa ntchito yomweyo
ndiye mukuti tie and dye kusonyeza kuti tie yomwe omanga Omangayo, kenako dye ndikudaya ndiye basi kuti

ndiye kuti kuphunzira kwenikweni kumene maphunzira sukulu imene inakhazikika pataipa Pataipa. tikafuna panga kangaude tai timapanga chonchi. eya zimbe timapanga Eh, chonchi eh. mokuti tie and dye timatha kuphunzira mwina 5 to 6 days kwa anthu amene ali otolera msanga Okay. koma pa 5 to 6 days or pa 5 days 4 days kwambiri imakhala kumaluwako Aha. komangako ndiye kuti tikamangamanga Tsiku la Dye, ah ndi just a few minutes tingosungunula dye wathu mmadzi otentha basi kuviika basi maminitsi pang'ono tikuyanika pa dzuwa nsalu yatheka. Nsalu zimene mmagwiritsa ntchito ndi zomwe timazidziwazi basi kukangogula ngati kunsika kuja kukagula nsalu kaya yamtundu wina uliwonse nkubwera kapena pali material yake ya special imene mmagwiritsa ntchito?
Chimene ndinazindikira ndichokuti makotoni ambiri amene timapeza mma shop mwathu ngati kaya kwa Lambat kuja ndi kwina ndi kwina amakhala kuti mmene anapangira amaoneka ngati ali ndi mafuta chonchi ndiye tikaadaya amakana dye uja amachoka yense satha kumamatira pa nsalu moti olo ifeyo koyambirira titangoyamba kumene za dye tinavutika ndithu Eh. kupita ukagula nsalu iyi kudaya kukanika Aha. kupita ukagula nsalu iyi kudaya kukanika until pamene tinapeza cotton wabwino wa first grade nde panopo cotton ameneyoyo kwambiri timamgula ku tanzania ku dar es salaam okay Eh, ndiye tikadaya kotoni amene yoyo ndimene mukuionera nsaluyi moti apapa nsaluyi ika mmene ilili choncho olo kuichapa siichoka yakhalira basi ndi mmene ililimu Sisuluka yayi. ayi sisuluka ayi. Nkhanitu ndi imeneyo mpulogalamu yathu yalero ya Cruise 5 kuno ku Tiwale Community Based Organization kumene tikucheza ndi mayi Alice Chilemba amene tikuyankhula pano ndi amene akugwirizira bungwe limeneli kapena titi uh, CBO imeneyi koma akuti amene anayambitsa ndipo mwini wake ndi mwana wawo. Kodi mwana muli ndi mwana mmodzi? atatu uyu ndi wachingati Ah, u- u- Ellen ndi wa- Woyamba. Ellen- Ellen. akutsatira m'mapazi mwanu uli mwana amene akuthamanga thamanga tisankhe nyimbo yachitatu pamene tikupitiriza ndi programu yathu ya cruise 5 zikomo mm. tipatseni nyimbo ya chemwali malemu grace chinga yes amandimbira bwino kwambiri mzimayi amene uja kungofa mwadzidzidzi Ah, ndipo anamwalira kuti ah, ngati kuti Basitu. eh, just like that kuti matendanso sitinamve Eh, eh, eh, n'komwe eh. ayi inali imfa yowawa kwambiri inali imfa yowawa koma mulungu ali ndi njira zake eti Eh, zikafika pamene paja timangomsiyira ambuye Eh, kungovomereza kuti ndimene- kungovomereza Eh, basi eh. chifukwa palibe okhalitsa pa dziko lapansi Chabwino. tonse tili pa ulendo ndiye tiike nyimbo yanji ya grace chinga tiike koma ndiululireniyo ndiululireni Eh.
ati chimdalitso eya chandikulira ine ndikukuzani ndichinyamula bwanji ndekha programu yathu ya cruise 5 grace chinga ndiululireni

pa dye dyeing iyo tsopano mumagwiritsa ntchito dye wa mtundu wanji Mma- mma- mmampeza bwanji chifukwa mumanena kuti zinthu zina zimene mmagwiritsa ntchito mmachita chogula zina mwati mmazipeza ku malawi konkuno dye amapezeka kuti dye timagulanso ku tanzania komweko chabwino ya kumene kuja nditapita ndinakachita discover shop imene amasunga zonse okay. zokhuzana ndi tie and dye ndiye tikamapanga tie and dye timafuna kuti pakhale dye weniweniyo amene ali ngati pentiyo eti Chabwino. komanso pali ma chemicals awiri amene timagwiritsa ntchito tili ndi sodium hydrosulfite komanso tili ndi caustic soda sodium hydrosulfite amathandiza kuti dye uja amamatire pa nsalupa Okay. asachoke Aha. pa nthawi imene tikudaya ija Okay. pamene caustic soda amathandiza kuti nsalu ija isatuwe isaluze quality pamene yafikira nthawi imene ikudaya ija izatsalire pati pomwepo Isaza- isazasuluke moti caustic sodayo ali ngati mchere Nthawi zina zake timatha kukagula olo nsalu ku shop kupeza kuti nsalu ija ikusuluka. Nsalu ija mukaiviika mu mchere imasiya kusuluka kuja. Oh. Eh, Oh. ali ngati mchere ndithu. Oh. Eh, caustic soda ameneyo. Chabwino.
Komanso kuphatikiza pamenepo timagwiritsa ntchito starch. Starch amathandiza kuti nsalu ija ichite maintain quality yake. Okay. Tingoyerekeza kuti mukatenga nsalu yatsopano kuiviika m'madzi mm -hmm. imakhala ngati yafwifwa pang'ono eti eya nde timatenga starch ndi kuthiranso pang'ono m'madzi mm -hmm. mukaiika nsalu ija mukaiviika mu starch imakhala ngati kuti yabwezeretsedwanso pamene inali mm -hmm. mwina tingoyerekeza kuti kaya kulemera mm -hmm. mwina ngati nsalu inali ya 1 kg yaluzako timagramu Mukaika mu starch muja mumakhala ngati kuti yachita regain ma gram amene inaluza aja.
Mumaphunzitsa amayi kadayidwe ka nsalu ngati zimenezi kugwiritsa ntchito zinthu zimene sizovuta kupeza. Ndinafuna kudziwa kuti azimayi amenewawa mmawapeza bwanji ndipo panopo tikuyankhula pano tikamati Tiwale CBO ndi ndi bungwe lalikulu bwanji? Panopo mmene tikuyankhula muno azimayi a Tiwale tili nawo almost 70. Oh! And azimayi amenewawa alipo 70 pachifukwa chokuti takhala ngati kwina tikuwatchinjiriza kuti asabwere oh. Koma amene akufuna kubwera ndi ambiri olo eh. lerolo eh. pompano ena anandipeza kale amayi mutilembe eh. amayi mutilembe eh. Koma malingana ndi zovuta zina uh mhm. -huh. nde sitingathe kuwatenga onse okay. Koma kuthekera kukanakhalapo uh mhm. -huh. onse tikanatha kuwatenga Koma ano chimene tikupanga panopo ndichokuti Tikuyesetsa kuti pa maluso amene tikuwaphunzitsa azifikapo ndithu kuti pa maximum poti aphunzira atha kupita kuti ena tiwapange graduate kutinso tikhozanso kubweretsa ena chifukwa sitingamangopitiriza ndi omwewo amene tinayambira poyambirira.
Azimayi amatha ndithu kuphunzira n'kuligwira luso limeneli n'kupanga okha nsalu zooneka bwinobwino kumaso kwa anthu? Kwambiri ndipo enanso tsopanonso anasanduka aziphunzitsi ndi amene akuphunzitsa anzawo. palibe mashini ena ake amene mmalowetsamo imenechi kuti mwina chikatuluke kwina wake kutsogolo palibe ndithu palibe mashini linya aliwonse mashini ake ndi linya linya basi linya mashini linya basi ndiye mashini athu
masomphenya anu ndi otani pa ntchito imeneyi imene mukunenera mukuti anthu ena ali ndi chidwi kuti ataphunzira nawo luso limeneli mwina nkumapanga graduate nkuyamba kumakakhala pawokha nkumakhala moyo wodzidalira si ndi zoti kutsogoloku mukuona mukuona chani Ifeyo malingana ndi ntchito ya tie and dye masomphenya athu ndi okuti tikafikire patali Yes. chifukwa cha mwayi umene anapeza Ellen kuti pakadali pano ali ku US Ellen ngakhale ali kumene kujako kupanga maphunziro wakhala akumafufuza fufuza mwayi wina umene angaupeze. Chinthu china chimene wakhala akupanga ndi choti wakhala akumakumana ndi anthu ena ofunikira monga ngati panopo pali designer wina amene amapanga design nsalu Okay. ndiye iye uja ananena kuti ifeyo tizidaya kuno nsalu tikadaya kuno nsalu timutumizire iye uja ku- kuchokera mu nsalu zathu amapanga design zinthu zokongola zoti akaziika pa msika zimapanganso ndalama kwambiri Ah, value addition ndimanena ine mukuonatu pamenepo eti. sitikungodaya nsalu Ayi, simava ndiye ngati kuti nsalu chitenje ija yani. tikungoichitabe Eh, add value eh, eh. tikagula nsalu ya puleni Yes. tikuibweresa kuno ife kuno tikudaya tikaitumiza kuja akukasokanso chinthu chokongola kuipanga design chinthu chabwino monga ameneyoyo nthawi inoyo yo- yoti kuno kukuzizira kuja kukutentha amatha kupanga ma bikini tizovala takunyanja tija e, e. amapanga tizikwama ta fancy nsalu zinazi ndi zowala ndithu zoti kwambiri kupezeka kuti ndithu kumene kuja ku beach anthu avala tizinthu tochokera pa Tiwale panopo pa Mtsiriza pano mzungu mzungu kuvala chochokera pa Mtsiriza ah, ah, ah. Mtsiriza uzoti cha kwa Mtsiriza chimenecho chimenecho eyetu pali azungu ena amangokonda basi kungopanga frame tayikira chonchi pa Ehe, windopa eh, basi eh. ena mwina amangopanga ngati zija timati ma table runner Eh. kuti akaya- akayala pa tebulo table cloth yawo ndikutenga nsalu yathu ya Tiwale ija ndikuyika pakati paja ndikupanga ma mat mbalimbalimu zooneka bwino kwambiri olo kuyika pa picture frame ndithu muno kwambiri kukhala ngati kauchita ka kwambiri decoration ka munyumba. kwambiri va- ambiri akumapanga zimenezozo tili ndi shop ina ku area 10 uku ngati munafikako ku warm heart Yes. amagulisa miphika Eh, eh. Simu- ngati munaonako zinthu zokongola za tie and dye zili mu frame Eh. tie and dye wake ndiwochokera pompano boma likukupangani support zimenezi mwina mbali ya mitengo ya zinthu mukapita kumakaoda kunja kuti mubweretse kuno ena amati "Ayi, msonkho ndi wokwera ndi zinthu zina ngati zimenezi
Hmm, apopo ndikati nnene chilungamo Hmm? timaona ngati kuti boma silotipanga sapoti Eti? mm, chifukwa olo nsalu zomwe izizizi Eh. timati tikakagula tikhoza kubwera tikamadutsa pa boda paja Eh. kulephera kulongosola kuti nsalu izizi Ndizabungwe. nzabungwe umva kuti ayi Eh. zimenezi mpakana mulipire basi kuona kuti kupanga ma calculations mwina kuti mpakana munthu pafupifupi ngati nsalu zija ungozitani Ungozisiya. ungozisiya pompaja Eh. ndiye ndithu tikupempha boma kuti lizitiganizira zinazi azitha kutani azitha kutimvetsetsa bwinobwino eh. ndi program ya cruise 5 ya lero imene ndimafuna nthawi inayake mutionetse mukhoza kutionetsa mmene mumapangira nsalu zimenezi Ndiye tikhoza kuonetsa. zikhoza kutheka eh? Eh. si mwatinso palinso azimayi amene mumapanga nawo zimenezi Eh, alipo azimayi. A- abwera kunoko alipo Abwera pompano mwaona azimayi atiwalire. Ndi azimayi osangalala kwambiri. eti Eh. Ali- Anaona kuwala. ati tikaona azimayi owala asomaphira othwanima ko- Othwanima. pamene tikonzeka kuti tikakumane ndi amayi amenewa komanso mutionetse mmene mumapangira tie and dye mwina tisankhe nyimbo ina zikomo kwambiri eh, ikhala mm. yachinayi imeneyi ya number 4 eh? yes imene mutatipatse bwanjinji amati obrigado yes. ya ku south africa timaivina mmaukwati kwambiri eh, panokagari yambazi mnyamata amene uja ati ali ndi story yochititsa chidwi eti oh mm. solly mahlangu solly mahlangu story yake ndi yoti chani ndiye mpaka ndinene panopo story yake mwina mungotibenthulirako nanga si inu munthu wa mulungu uliwe munthu weniweni.
anayinena yekha chaka chatha Oh. Eh, anabwera pa msonkhano waukulu wa assemblies solly mahlangu solly mahlangu ndi mmene amalongosola kuti ndithu mnyamata mukumuona panoyu ehe bambo ake sanawaonepo solly mahlangu amayi ake bambo anangogwiriridwa amene uja ndikubadwa iye uja mulungu amachita zodabwitsa

ndiye ife muno mu cruise 5 vuto lathu ndiloti ndife adidimo popeza tikuyankhula ndi abusa apa tikangoti ndife adidimo odziwa adzoza adzozetu kutanthauza tinafuna kuti ife monga adidimo mutionetse luso limene mumachita kuno la tie and dye inu timuona mutionetsa kuno eti. musadandaule ndipo mukamachoka kuno muchoka mutavala mashati ata akuti tivala mashati tiyeni tikaone zopangira mashati ndithu ndithu ndiye tiyambire apapa pamene pali chani eya pamenepa pali ndithu zinthu zosiyanasiyana okay yeah poyamba nsalu zija timanena zija ndi izi Eh, ndi zimenezi nsalu izi zopangidwa kuchokera konkuno nkupanga ma tie and dye ukayiyandikira pamene ukumaonadi kuti "Ah, imeneyitu ayipangadi konkuno iyi
imene iti yapangidwa konkuno iyi ndi ya nzimbe nzimbe iyi imene ndiye nzimbe poyamba nsalu imeneyi inali yofiira mtundu wake Oho. unali uti unali uwu Ehe. ndiye tinathira dye uyu wa green ndi mmene inabwera mmene mukuonera zimakhala iyi si nzimbe iyi imene ndi kangaude uyu kangaude uyu eh kangaude nzimbe nzimbe uyo uyu ndi salad uyu ine ndimaona ngati kangaude ndi ameneyo Ayi, uyu ndi salad uyu
uyo ali uko amene ujanso ndi nzimbe oho Eh.
nzimbe zinthu zosiyanasiyana zosiyanasiyana zimachitika malingana ndi mmenenso aviikira nsalu ija mu chiyani mu dye muja Ah. ndi kuti yakhalamo nthawi yayitali bwanji ah okay Eh. tatiuzani za nsalu imene mwanyamulayi nsalu imeneyi ndi mmene imakhalira poyamba okay ndithu nsaluzi zimakhala za plain ndithu Eh, ndiyokhuthala yokhuthala bwino mhm. imeneyi inzake nditi ndiyi Oh, eh, Moti manena kuti iyi- iyi inali- iyi inali mtundu uwu Ah, iyi imene ndavala Ehe. imene mukuoneramo Eh. inali mtundu uti Unali mtundu umenewuwu. Chabwino.
Ndithu ndiye tinayipinda tikuonesani mmene timapindira. Okay. Eya ndiye tikapinda nsalu ija timatenga ndithu linya uja mmene ndimanenera ndi ameneyu ndikuyimangamanga nsalu ija then tikamanga nsaluyo timatenga madzi otentha Oo, mumayika madzi otentha. ayi Madzi otentha ndi amene timathiramo dye. Oho. Eya, nde tisanathire dye m'madzi otentha muja timayikamo pang'ono uyu caustic soda ndi uyo botolo ili la brown ili ameneyu nde sodium hydrosulfite. Oho. Eya, nde uyu ndi uja ndimanena kuti amathandiza kuti nsalu isasuluke. Okay. Uyu ndi amene amathandiza kuti nsalu ikagwira dye chonchi monga apapa mmene inatulukira degree yake kuwala kwake chonchi ikhale chonchi iziwala izikhale olo uichape ka- ka- kangati ichape kangati kuchapa isachoke. kusita kutani Eh, ah. Isa- isachoke isasuluke ya ndithu starch uja ndendende ameneyo pakonapo okay Eh, kabudula uja timanena uja.
kabudula wa khaule ndi Eh, starch ya, fauti kusitira jinzi, ichi nde kuti koma satana. kona chonchi eya kugunda munthu kumucheka nayo kumcheka nayo tsono ineyo mwavala chipewa ndaganiza apa ndati chipewa changa inenso ndikanavala kuti mupesa chipewa chipewa Pa chili kuti chipewa Ah, tivale chipewa musadandaule ya Ndichi. kodi ndi iyi ndi logo yanu Eh, imeneyi imene ndi logo yathu Ah, Eh.
apa tsopano

Yeah. kenako ndi imeneyo kuno ku Tiwale CBO tipite panja kuti tikumane ndi amayi amene anaphunzira luso limeneli komanso mukatichitire ka demonstration Yeah. kuti anthu atsimikize kuti Kuti izi zikuchitika konkuno Kumpano. ndiye akunena kuti afuna ationetse mmene amadayira nsalu tie and dye kuno ku Tiwale CBO kwa Mtsiriza ine ndikafika apa ndimayamba ndafufuza kaye kuti ationetse pa zida zake pali chani apa chopangira zonse zopangira tie and dye pamene papa zilipo chabwino ndalongosolapo kale ningofuna ndipemphe Amodzi a ma expert athu odziwa apapa ma dyers mwina akatswiri koma palana matetule ake mayi Lucy Sifa abwere mayi Rose bwerani tizapinde apa tikufuna tipinde kangaude wamsangamsanga mm -hmm. anthu akwa Area azipita mm. yeah. Ndiye muja tinanenera kuti tie and dye luso limakhala kwambiri popinda.

pamene papa akupinda komano mapindidwe akewo timapindanso mwaluso kupangira kuti nsalu ija tikamaiviika mu dye konse kumene pachizungu tinati distribution ya dye ikhale yofanana Ah. Eh, nde mukuona kuti sakungopinda ngati pepala Eh, mmene eh. tingapindire pepala koma akuyipinda ndithu mwaluso kukhala ngati kuyiwunjika choncheti ngati ku- kupanga stack bwinobwino tha- ku- kuti ithandize kuti dye tikathira uku tikathira uku tikathira uku alowe mu nsalu muja chimodzimodzi ndi zimene zikuchitika pamene papa
Nde uyu ndi kangaude uyu. ameneyu ndi kangaude
ndiye tikayipinda chonchi sorry ndiye timamanga mm, ndiye amanga apatsana machitama ndiye timafunika kumanga ndithu mwamphamvu ndi cholinga choti abloke kuti Dye uja tikathira mitundu yosiyana asapezeke kuti wa mtundu wa uku wakalowera ku mtundu winako eh. ndithu ndiye nsalu yathu ndi imeneyi mwayiona zimene ndimatanthauza nzokuti timayipinda mwaluso kuti isalowe- isalowererane yayi kapena kupinda ngati pepala koma timaipinda ndi cholinga chokuti tikathira dye konse kuja alowe fair mukhoza kuona kuti monsemu umumu kunenepa kwake ndi mofanana komanso apapa mmene tateremu tikathira dye uku kuthira uku kuthira uku kuthira uku mmene tamanga chingwe apa chonchi dye samalowera samapita kwina kuja ndiye ikamatuluka nsalu yathu imatuluka yokongola ndithu ndiye panopo tikuonesani nsalu iyiyi tiithira ma dye awiri

kuti nsaluyo ikaoneke mmene mukuonera iyi titathirapo green ndi blue inaoneka bwino eti ya nde bwerani muzasungunule dye apa mpange dye muwiri ina muike apa ina apa

tikamagwiritsa ntchito dye timagwiritsa ntchito zipangizo za plastic okay e, chifukwa muchananenera kuti awawa ndi machemicals tikasakaniza amene wawa ndi kuthira madzi a moto amapanga react amapanga muja amachitira coca-cola chwa chitutuma eh chifukwa chakenso mukuona apapa pali awo Maglavu. maglavu chifukwa ni madzi ndi otentha machemicals sangagwire ndi manja osatetezedwa ayi akhoza kuononga thupi lawo ndiye nanga mbiya kapena mphika ukhoza kupangiramo
koma ndikuona ngati zikhoza kutheka Eh. kungoti nanga si plastic watiwononga masiku ano that's why plastic eh tazolowera plastic tsopano ndivaleko maglavu tenganini tibweretsere madzi otentha

madzi otsukuluzira alipo ati apanganitseni mmene amapanga vikani mbali inayo uku

nde tikaviika nsalu yathu mu dayi chonchi tikakhala kuti takhutitsidwa kuti yamwa dye wokwanira, timangodikira maminitsi ochepa kwambiri Okay. less than 2 3 minutes kenako eh, ayi simakhala kuti yauma Ehe. komano imakhala kuti dye walowerera basi kenako ndi pamene timayitsukuluzano Oh. ndiye poyamba timayitsukuluza madzi a plain opanda china chilichonse koma madzi okayanikira ndi amene timayika starch Aha. eh. ndiye poyamba tiviika titsukuluza umu madzi a plain opanda chilichonse kenako tiviika madzi a starch

nde akakhala makotoni wamba amene ndimanena aja mmene tikuteremu ndiye kuti dye yense bwezi atatsala momo koma pa chifukwa choti kotoni uyu kolite yake ndi yabwino ndiye mukhoza kuyiona tsopano
Magic.
ndithu nde onse amene akutiwonera ndikhulupirira a- apanopo nde akhulupirira adidimu aja tsopano ndi ntchito ya- yo- nthawi yochepa kwambiri Mhm, nde mugwirizane
lero tinali kuno ku tiwale cbo kwa mtsiriza kumene taona ya matsenga kusanduliza nsalu iyi kufika apa zimenezo amachita ndi amayi amene aphunzira luso la akuti tie and dye pa chingerezi chichewa chake kumanga ndi kudaya ndatanthauzira ine amene timacheza nawo ndi mayi ellen chilemba amene akugwira ntchito yophunzitsa amayi amenewa koma akuti pamene afika apa iwo afika poti ah, mwina ulowo atafumuka Akhoza kufumuka ndithu chifukwa choti apeza akatswiri amene apanga monga mmene mwaonera kuti amayi amene anaphunzitsa ndi amene ationetsa luso limeneli. Ndi mmene tamalizira program yathu ya Cruise 5. Awa ndi mamembala ena a Tiwale CBO. Ndiye pamene tikuchoka tatsala ndi nyimbo imodzi. Eya.